ụmụakwụkwọ na ọhaneze na-ege anyị ntị ndewo n'ụbọchị nke taata ihe ọmụmụ asụsụ Igbo isiokwu ọmụgwọ onye nkụzi abụ m odoziakụ Onyebuchi Anastasia Ngozi Mbunuche, Tupu ihe ọmụmụ abịa na njedebe, ụmụ akwụkwọ ga-enwe ike nke mbụ kọwaa ọmụgwọ, nke abụọ onye ọ bụ ọrụ ya ile ọmụgwọ, nke atọ izu ole a na-ele ọmụgwọ, nke anọ ihe ndị e ji ele ọmụgwọ, Nke ise, ọrụ nne nke nwaanyị mụrụ nwa n'ebe nwa ya mụrụ nwa nọ. Ọmụgwọ bụ otu n'ime omenala ndị Igbo nwere. Oge ọmụgwọ bụ oge nwoke ji ekele nwunye ya maka ahụhụ o si na ya pụta. Ihe nke a na-egosi bụ na ọ bụ nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ na-anọ ọmụgwọ Oge ọmụgwọ bụ oge nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ji akwanye akụ n'ọnụ. Ihe dị mkpa bụ di ya inwe mmụọ mwepụta ebe inwe mmụọ oriri bụ nke nwaanyị. Ọ bụ oge ozuzu ike ka ọ na-abụrụ nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ. N'oge ọmụgwọ, nwaanyị na- na-eji oge ahụ lezie onwe ya, zuo ike maka nnukwu ihe afụ o si na ya wee mee gịnị wee pụta. Oge ahụ ka o ji erichi ihe niile si ya n'arụ wee pụ, oge ọ na-amụ nwa, ihe mgbu ọ gabigara mgbe ọ na-amụ nwa. O were oge ahụ wee mee gịnị wee zuo ike, leta onwe ya anya, letakwazịrị nwa ọ mụrụ ọhụrụ anya. onye nọ n'ọmụgwọ enweghị ihe ọzọ ọ na-eme karịa ịkwanye akụ n'ọnụ na iledo nwa ya anya nwaanyị e lere ọmụgwọ nke ọma pụta ihe a gaghị amakwa ya ọzọ maka ahụ ya ga na-eme gịnị ga na-ama kokokoko ahụ ga na-atụ mmanụ pampam ka azụ si eme gịnị ka atụ mmanụ ị fụ nwaanyị e lere ọmụgwọ anya ọ na-edobe arụ ahụ ya eju ju eju n'anya ị ma a sị na azụ na-atụ mmanụ azụ ndị ahụ na-atụ mmanụ bụ ị fụ ya ọ na-amapụpụ ọ dịka sị mee gịnị sị taba ya taba ozugbo otu a ka ọ na-adị nwaanyị e lere ọmụgwọ ọfụma ọ bụrụ na ọ pụta ife ndị mmadụ fụ ya ahụ mee gịnị ahụ na-ama ya mma nke ukwuu ọrụ dịịrị nne nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ nke ukwuu o nwere ọtụtụ ọrụ ọ ga na-arụ na be nwa ya mụrụ nwa ọhụrụ ọ bụ ya na-esi nri nwa ya na-eri na-asụ akwa nwa ọhụrụ na nke nne ya ya akwa nwa a mụrụ ọhụrụ ọ nne nke nwaanyị na-ele ọmụgwọ ga na-asụ akwa nwa na-asụkwa nke nwa ya mere gịnị mụrụ nwa ọhụrụ ọ bụ ya ka ozi niile dịrị n'ụlọ mere gịnị dịịrị ya ga na-ele ozi niile dị n'ụlọ n'ihi na nwa ya mere gịnị ike adịrọ ya o jechie ozi n'ụlọ o kuru nwa nwaanyị mụrụ nwa mee gịnị ezuo ike mgbe ọ na-abịa ile ọmụgwọ ọ ga-azụta ọtụtụ ihe ọ ga-eji ọtụtụ ihe wee bịa ile ọmụgwọ ahụ dịka mmanụ ose ogiri nnu ụtazị anụ azụ akwa nwa were mee gịnị gabazie ọ ga-egote ihe ndị a mgbe ọ na-abịa ọmụgwọ dịka aka mere gịnị dịka aka ha ya ọ ga-eme ka o mee gịnị ka o mee na onye a na-eme ma ọ bụ ka o gokarịa ọnụ ego ọnụ o ji ọnụ ọbụla aka ra ya o mee gịnị o goro ọ bụrọ iwu na ọ ga-egosi ihe niile ndị a o nwere ndị o nwere ike igotenwu o goro ihe ndị ahụ o mee gịnị o wee bịawazie ọmụgwọ ọ bụrụ ka a kpụọ isi ka ọ kwesị ntị ile nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ọmụgwọ adịghị ofere Ndị Igbo na-ekwu okwu na-asị onye sịrị na ile nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ọmụgwọ adịghị ahụhụ onye ahụ zụta nkịta ọ mụọ nwa ka o lee ya ọmụgwọ ka o si n'isisi ahụrụ wee mata ụtọ nsị ka onye ahụ wee mata otu o si dị n'ebe mmadụ nọ. Ọ bụ ya kpatara na onye nwunye ya nọ n'ọmụgwọ, ndị mmadụ na-asị ya jisie ike tụmadị ụmụ nwoke ibe ya n'ihi na nwoke eme gịnị maara ibe ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na-eleta nwa a mụrụ ọhụrụ. Ha na-enye nwa na nne ya onyinye dị iche iche dịka ego, akwa, ude, ncha, ihe oriri dị iche iche. Onye na-aga ileta nwa ọhụrụ, ị ga-eji ihe n'aka wee mee gịnị? Wee sị nwa bịara ọhụrụ nnọọ. Ị ga-enye ihe ihe onyinye dịgasị iche iche. Ọ bụgoro na i jebe nkiri nwa, mmadụ abịago be unu mgbe mee gịnị mgbe nne gị mụrụ nwa o nwere ọtụtụ ihe a na-eji eme gịnị abịa eleta nwa a mụrụ ọhụrụ ya na nwaanyị a mee gịnị mụkwazịrị nwa ha na-eso nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ enwe aṅụrị maka ihe ọma si n'aka chukwu wee mee gịnị wee bịa nwa bụ onyinye chukwu ọ ya ka ndị mmadụ ji eme gịnị abịa na-eme gịnị na-ahụta ihe ọma bịara ezinụlọ ahụ si na ya wee mee gịnị kelee chukwu kelee nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ wee kenekwazi nwa ọ mụrụ ọhụrụ Ụbọchị o mere izu asaa nwaanyị mụrụ nwa ka ọ na-apụta n'ọmụgwọ izu asaa. Otu izu na-abụ abalị alọ anọ. O mezia izu asaa, ụbọchị ahụ ka nwaanyị mere gịnị? Na-apụta n'ọmụgwọ. Ọ bụ ụbọchị ahụ ka a na-agụ nwa ahụ gịnị? Aha. Ọ bụrụ mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa, ọ bụ ụbọchị ahụ a mụrụ nwa ka a ga-azụ gịnị? ka a ga-azụkwazị ahịa nwa ya ụbọchị ahụ o mere izu asaa nwaanyị pụtara n'ọmụgwọ ụbọchị ahụ ka e mee gịnị ka a ga-azụ ahịa nwa ụbọchị a ga-azụ ahịa nwa ga-abụ ụbọchị ahịa obodo ha ya ụbọchị ahịa obodo ha o nwere ndị obodo na-azụ eke nwee ndị na-azụ nkwọ nwee ndị na-azụ oye nwee ndị na-azụ afọ unu ma nke ndị be unu na-azụ ụbọchị nnukwu ahịa obodo unu ka nwaanyị ahụ mee gịnị ga-eje ahịa nwa emechaa izu asaa nwaanyị bịara ile nwa ya ọmụgwọ ga-ejikere eme gịnị ụla maka na ọ rụchaala ọrụ ya emechaa izu asaa nwaanyị a mere gịnị mụrụ nwa ọhụrụ ụbọchị ahụ ọ pụtara na ọmụgwọ o jego ahịa nwa nne nke nwaanyị ga-eme gịnị ọ ga-ejikerezi ụla mgbe ọ ga-ala ọgọ ya nwoke ga-azụtara ya ọtụtụ ihe dịgasị iche iche iji sị ya mee gịnị daalụ n'ọrụ ọma nke ọ mee gịnị ọ rụụrụ ezinụlọ ya a na-azụra nwaanyị ahụ ọtụtụ ihe dịka akwa ụfọdụ na-azụtakwazị akpụkpọ ụkwụ akpa ịshafụ nnu ọla ntị ọla olu wee dịrị mee gịnị gabazie dịka aka ha gịnị nke nwoke ụfọdụ na-azụtakwazị akpa osikapa ihe erimeri dịgasị iche iche ụfọdụ azụtakwazị nnu ọ ga-eke ndị nwunye di ya ma ọ mee gịnị ma nke nwaanyị ahụ nwaanyị bịara ile ọmụgwọ nnu ọ ga-eke ndị nwunye di ya ma ọ bụrụ na ọ nalue ụfọdụ na-eke nnu na gịnị ncha ụfọdụ amata rice tinyegasịa nya bụ osikapa wee kee ndị nwunye di ya iji gwa ha na ya emego gịnị na ya anatago ọmụgwọ otu a ka e si ele ọmụgwọ mgbe gboo mgbe elu bụ ala ọsa ugbu a ihe esiere ike nya ihe isi ike emeela ụmụ nwaanyị ụfọdụ mụchaa nwa ha kwọrọ nwa ha n'azụ gawa ịchọta ihe a ga-eri na-emeghị izu asaa ihe isi ike karịrị ọ bụzi mmadụ niine na-anọ ọmụgwọ nke a meziri onye mụchaa nwa o fie ga nwa ya azụ mee gịnị gaba ahịa chọba ihe ọ ga-eri onye eleghị ọmụgwọ otu e si ele ụmụ nwaanyị ndị ọzọ onye ahụ nwee ndidi maka na ọ bụ ihe mere ede o ji mee gịnị bee nwee a ga-emechakwa mee gịnị lee ya ọmụgwọ ma ọ bụ na ihe mee gịnị ihe dị mma uru ọmụgwọ bara nke mbụ ọmụgwọ bụ oge nwaanyị mụrụ nwa ji ezu ike oge a ka nwaanyị ga-eji mee gịnị wee nchịkọnata onwe ya zuo ike richie arụ ya maka ihe dịgasị iche iche ọ gabiga mgbe ọ na-amụ nwa ma mgbe o bu afọ ime Nke abụọ, ọ bụ oge nwaanyị ji eri akụ di ya, oge nwaanyị ji akwarị akụ. Nke atọ, nwaanyị mụrụ nwa na-enweta ihe onyinye dịgasị iche iche oge ọ mụrụ nwa. Ndị mmadụ ga-eme gịnị? Ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa ileta nwa. Ụfọdụ ga na-enye ya ego, ụfọdụ enye ya akwa nwa, ihe onyinye dịgasị iche iche, ma ncha e ji asa nwa ahụ, Nke ọzọ, ọ bụ oge e ji akwalite omenala Igbo. Oge ọmụgwọ bụ oge e ji eme gịnị? Akwalite omenala Igbo n'ala Igbo. Nke ise, ọmụgwọ na-enye nnọọ ezinụlọ ahụ gịnị? Obi aṅụrị. Ebe a mụrụ nwa ọhụrụ, a na-enwe gịnị? Obi aṅụrị, obi ụtọ ga-adị na gịnị? N'ezinụlọ ahụ n'ihi na gịnị? Ihe ọma bịara. Ezinụlọ ahụ mere gịnị? Nwetara ngọzi n'aka Chukwu. Nke isii, ọ na-eweta ezi mmekọrịta n'etiti mmadụ na gịnị na ibe ya. Ndị mmadụ na-abịa ileta nwa. Ndị be nke nwaanyị na-abịa, ndị be nke nwoke eme gịnị abịa. Ọ na-eweta gịnị mmekọrịta. Ndị agbata obi dịgasị iche iche eme gịnị abatakwa sị nwa a mụrụ ọhụrụ gịnị nnọọ. Nke asaa, nwaanyị mụrụ nwa na-enweta enyemaka site n'aka gịnị n'aka ndị ikwu na ibe. ụfọdụ na-abịa n'oge ụtụtụ ọ bụrụ mgbe nne nwa nne nne nke onye mụrụ nwa abịabeghị ndị agbata obi ya na-eme gịnị abịa ma ọ bụ ndị enyi ya abịa saara ya nwa ahụ nyegasịara ya aka n'ụmụ ọrụ dịgasị iche iche ọ ihe ndị a bụ gịnị enyemaka a na-enwetagasị ọ bụcharọ sọ onyinye kama o nwere ike ụmụnna abịa mee gịnị nyere gị aka n'ozi ozi ụfọdụ sụara gị akwa nwa ma ọ bụ mee gịnị saara gị nwa ahụ gịnị ahụ Ọ ihe ndị a bụ enyemaka a na-enwetagasị n'aka ndị ikwu na ibe. Nke asatọ, oge ọmụgwọ bụkwa ohere e ji adụ nwaanyị mụrụ nwa gịnị ọdụ, nwaanyị a mụrụ nwa ọhụrụ. Oge ahụ ka e ji eme gịnị? Adụ ya ọdụ. Ọ bụrụ ezinụlọ na-enwe esemokwu, ya bụ di na nwunye na-enwe esemokwu, ọ bụ na ndị nke nwaanyị abịa ile nwa ya ọmụgwọ ọ bụ oge ahụ ka ọ ga-eji mee gịnị chọpụtagasị ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ mara ebe nwa ya mee gịnị anaghị emezi ọfụma ọ kpọọ nwa ya nne bịakene si otu a na-eme si otu a na-eme ka ọ mee gịnị ka ọ daba oge ahụ ka e ji eme gịnị anọ n'udo chịkọta chịkọta ezinụlọ mee gịnị na-agbasazi agbasa ejikọkwa ha ọnụ mee gịnị ka ebikwazịrị n'udo ọghọm dị n'ọmụgwọ nke mbụ a na-emefu ego nke ukwuu n'oge ọmụgwọ i lee anya n'ihe ndị a gụsa na mbido oge ọmụgwọ a na-emefu ọtụtụ ego nwoke nwe ụlọ mee gịnị ga-agba mbọ hụ na ihe oriri dị n'ụlọ ọ ga-agba mbọ hụ na mmanya ma ihe ndị a ga na-eji na-esere ndị ndị ọbịa gịnị ọjị ga-adị n'ụlọ ihe ndị a ga-eji na-esiri nwa nri ga-adị ihe ihe nwa ga-eme gịnị ga-ejikwazi ihe a na-enye nwa ma nke nri nwa ga-eri nwoke nwe ụlọ ga-eme gịnị ga-agba mbọ hụ na ihe ndị a mee gịnị dị n'ụlọ nke atọ ọmụgwọ na-enye nwaanyị ohere ime gịnị ibu oke ibu nwaanyị ligidezie o mee gịnị o buo ibu n'ihi na ọ nọzi ofu ebe o nwerọ ebe ọ na-eje ọ naghị apụ apụ o nwerọ ihe ọ na-alụ ihe ọ ma bụ o rie nri o nye nwa ya ara nọrọ ala mee gịnị lahụ ụra o mezie nwa a mee gịnị o wee buo oke ibu nke atọ nwa a mụrụ ọhụrụ anaghị ekwe nwaanyị mụrụ nwa na nne ya eme gịnị arahụ ụra nke ọma nwatakịrị a mụrụ ọhụrụ anaghị ekwechasị nne na nna mụrụ nwa eme gịnị ararụ ụra otu o si kwesị oge ahụ ahụ na-atọ nwa a pụta ime abalị oge o kwesịrị ịlahụ ụra ọ mụrụ anya ọ ọrụ nke onye mụrụ nwa ọhụrụ na nne ya eme gịnị ichekwa nwa ahụ mee gịnị gbaa mbọ fụ na o mee gịnị na ọ naghị ebe akwa ihe ndị a bụcha ọghọm dị na gịnị ọmụgwọ nwaanyị nwere ike jebe ozi jechaa ozi ike eme gịnị agwụfee ya ofe ihe ndị a bụ gịnị ọmụgwọ nke anọ ọmụgwọ na-eme ka nwaanyị mụrụ nwa dị ngana ịrụ ọrụ nwaanyị nọrọ ọmụgwọ nọsịzie ọmụgwọ ọ pụtazie oge ọ na-anọzi ọmụgwọ ọ na-alarụsị ụla n'ihi na oge ọ nọ ọmụgwọ ụla ka ọ na-alahụ o lisịa nri o mee gịnị ọ rarụ ụra nne ya arụgharịa ihe niile dị n'ụlọ o kwesịrị ịrụ ọ nọchazie ọmụgwọ pụtazie o nweghịzi ike ime gịnị ịrụzi ọrụ ndị ahụ ngana na-atụ ya ọ tụrụ nwa tụ ya n'ụkwụ ọ na-enegharị anya ihe ndị a bụ gịnị ọghọm dị na ọmụgwọ nke ise di na nwunye anaghịzi enwecha ohere inwe gịnị mmekọ n'oge ọmụgwọ n'ihi na nwoke eme gịnị na nwunye ya anaghịzi alahụ ya na nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ na nwa ọ mụrụ ọhụrụ na nne ya mee gịnị na-anọkarịzi ohere adịghịzi ha na-abịa ime gịnị inwe mmekọ ọha na eze na-ege m ntị na mbido akọwara m ihe gbasara ọmụgwọ ihe bụ ọmụgwọ na ọ bụ oge nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ji ezu ike lezie onwe ya anya nke ọma maka ime gịnị iji wee richie ihe ndị si ya n'arụ wee pụ oge o mee gịnị oge ọ na-amụ nwa onye ọ bụ ọrụ ya ile nwaanyị gịnị ọmụgwọ ihe ndị eji ele ọmụgwọ oge a na-ele ọmụgwọ o nwere ihe ndị eji elegasị gị ọmụgwọ ihe ndị eji esiri nwaanyị gịnị nri ọmụgwọ a na-eji ụda ụzịza ose azụ wee siere ya gịnị nri e- esiere ya ji mmiri ọkụ esiere ya ofe nsala nke ọ ga-eji mee gịnị wee richie ahụ ya anyị kọwakwazị ọrụ dịịrị nne nwaanyị na be gịnị n'ebe nwa ya mụrụ nwa ọhụrụ mee gịnị nọ ọtụtụ ọrụ na-echekwa nne nwaanyị bịara gịnị ile ọmụgwọ anyị kọwakwazịrị ihe ndị o ji eme gịnị ihe ọ ga-eji wee bịa ile ọmụgwọ dịka aka ha ya ụfọdụ na-egote azụ ụfọdụ na-egote akwa mmanụ ose ụda ụzịza wee bịa be nwa nwa ya ma mee gịnị mgbe ọ na-abịa ile ọmụgwọ ọrụ dịịrị nwoke nwunye ya mụrụ mụrụ nwa ọhụrụ dịka ịhụ na ihe oriri mee gịnị dị n'ụlọ ọ gaghị ekwe ka ihe oriri mee gịnị kọọ n'ụlọ mgbe nwunye ya mere gịnị mụrụ nwa ọ ga-agba mbọ hụ na ihe eji eche ọjị mere gịnị dị n'ụlọ mgbe onye ọbịa bịara ileta nwa a sị ya nee nke a were wee sị ya gịnị nnọọ ihe ndị a bụ ihe anyị kọwara gbasara ọmụgwọ kọwaa uru ọmụgwọ mere gịnị bara ọghọm dị na ọmụgwọ Ugbu a, ị ga-ege ntị maka nnwale ajụjụ dị n'ihe ọmụmụ a. Nke mbụ, gịnị bụ ọmụgwọ? Nke abụọ, izu ole ka a na-ele ọmụgwọ? Nke atọ, onye ka ọ bụ ọrụ ya ile nwaanyị ọmụgwọ? Nke anọ, ihe ndị e ji ele nwaanyị ọmụgwọ. Nke ise, kedu uru atọ ọmụgwọ bara site n'uru ndị ahụ m gụpụtara gị? Uru atọ, depụta naanị uru atọ ọmụgwọ bara. Nke isii, kedu ọghọm atọ dị na gịnị ọmụgwọ si na ọghọm ndị ahụ m gụpụtakwazịrị gị?

6325 chetakwa na aka m bụ onye nkụzi gị oriakụ Onyebuchi Anastasia Ngozi ka ọ dịnụ ndewo